Malamulo 5 oyenera kutsatira mukangokangana kumene m'banja. Kodi eti kukangana m'banja kuja ndi chizindikiro chachikulu choonetsa kunena kuti family yanu ndiye kuti ili healthy, ili bwino. Mulungu anagwiritsa ntchito chinthu ngati chimenechi anthu mukafuna kuti mupange chinthu chomwe chili cha perfect, mmayeneka mutsutsane eti, mugundane mitu, mukhale ngati mukusemphana. pamapeto pake pabwere chinthu chimene chili chabwino kwa inu and izizi muzazipeza pena paliponse kaya ndi mabungwe pena paliponse pamene pali anthu awiri kaya ndi mu parliament that's why mmaona kuti anthu amakangana mmene mujamu komano kukangana kukumatengera kunena kuti pamapeto pake ndi chani chimene inuyo mwachitsatira ndi mfundo yanji imene mukufuna muyitsatireyo kodi kukanganako kumasula banja lanu kapena kukangana kumene kujako kumanga banja lanu nde lero tifuna tigawane malamulo 5 amene mukuyenera muwatsatire ndipo mukatsatira muzaona kuti kukangana kuja it's a blessing kukupangitsa kuti banja lanu lizipanga improve tsiku lina lililonse chinthu choyambirira silence isn't strength tonsefe tikuyenera tidziwe kunena kuti kukangana m'banja takangana inde komano kungokhala chete aliyense wayang'ana uko wina wayang'ana uko masiku ndikumapita iyi si mphamvu komanso si chamuna si ukazi umene wina wake akuyenera kuti autsatire ayi chifukwa chimene tikuyenera tichidziwe nchonena kuti silent treatment is not emotional maturity anthu ambiri amaona ngati kungokhala chete basi ndikuyamba ma silent treatment eti ukhala ngati u- u- pali china chake chimene ukufuna komano sukuchiyankhula ukungooneka kuti ukunyasidwa komano zimene wewe ukunyasidwazo sukufuna winayo azidziwe so imene ijayo si emotional maturity komano ndi emotional avoidance so silent treatment mbanja ndi yomwe imapangitsa kuti a- munthu azitha kupanga zinthu zosagwirizana ndi situation yomwe ili pa nthawi imeneyoyo ndiye mukuyenera muope silent treatment mukakhala kuti mwakangana kumene m'banja chifukwa zimenezizi zimamanga makhoma eti malo monena kuti zimange bridge yoti wina achoke ndikulumikizana ndi mnzake zimapangitsa kunena kuti pasakhaleso kumvana pasakhaleso wina wake kulabadira za munthu wina wake silent treatment si chinthu chabwino mukuyenera muyankhulane bwinobwino eti molemekezana komanso momasukirana komanso moona mtima mmenemo ndi mmene mmapanga rebuild safety komanso mmenemo ndi mmene mmapanga kuti kukangana kuja kusakhaleso kwa mphamvu pakati panu lamulo la namba 2 ndi fighting isn't the red flag avoiding fights is muzadziwe kunena kuti kukangana kuja sikuti ndi chinthu cholakwika kwenikweni m'banja yayi si red flag yayi komano kuopa kumenyanako ndi chomwe chili chani chili, chili, chili red flag chifukwa anthu inuyo mukakhala zoti simmasemphana chichewa simmakangana mudziwe kunena kuti ndiye kuti wina wake akubisa ululu wake m'banja mwanmo Mu- zaka ndikumatha simukusemphana naye pa chinthu china chake ndiye kuti wina wake pali zina zake zimene akubisa mkati mwanumo mudziwe kunena kuti couple yomwe ili healthy imayenereka ipange face ma conflicts komanso ikhale ndi skill yopanga repair ma conflicts awo nthawi ina iliyonse imene ma conflicts aja abwera lamulo la number 3 limene mukuyenera mulitsatire mukangokangana kumene you don't need space you need tools pali anthu ena akuti give me space ne ndikudabwa space yadusa tsiku limodzi space yatha mwezi space mpaka nayatha 6 months so inuyo simumafunikira space komano mumafunikira zida zoti zikuthandizireni you can take your time to breathe ah basi mukuona kuti mutha kukangana pakati panu iwe ndi basi ndikuchokapo kaye that's just okay komano kuchokapo kayeko kodi ndikupakira katundu yense ndikumapita ndiye kuti space yake si imeneyo imene tikuyenera inuyo mukuyenera zida zoti zikuthandizireni but disappearing for hours and days only deepens wounds mudziwe kunena kuti space ya masiku zaka imeneyi imangopangitsa kuti bala lija lizingokhalirabe la nyuwani komanso you have to learn to self regulate then return to connect muphunzire kunena kuti pa nthawi imene mwapita kukapeza space yanuyo mukadzipange regulate nokha mukadzilingalire nokha ndikudzikambira nokha ndikudzitsutsa nokha kenako mubwerere ku banja lanu ndikukapanga reconnect lamulo la number 4 ndi kachizungu kamene anthu masiku ano timakonda kukayankhula I'm fine nde mudziwe kunena kuti I'm fine is emotional poison nthawi zambiri kunena kuti ah ndili bwino usali bwino imene ijayo ndi poison kwambiri and mukuyenera muchipewe pa nthawi imene inuyo mwangokangana kwambiri so don't make your spouse decode your silence musampange wachikondi wanuyo kaya ndi mwamuna wanuyo kaya ndi mkazi wanuyo kuti iye akhale adziwa chimene ineyo chikundinyasa azimayi ambiri amakonda zimenezi and izizi nthawi zambiri zomwe zikuphwasula mabanja chifukwa munthu si mulungu munthu alibe mphamvu ina iliyonse yodziwa zimene zili m'maganizo mwa munthu wina so the best way is to express zomwe zili m'maganizo mwanu emotional honesty is far more attractive than passive aggressive games chimene mungadziwe ndi chimenecho kunena kuti emotional honesty kukhala woona komanso womasuka ndi chinthu chomwe chili chabwino kwambiri kusiyana ndi passive aggressive games lamulo number 5 lomwe lili lomalizira limene mukuyenera mulitsatire mukangokangana kumene affection after conflict is medicine mudzadziwe kunena kuti timahagi iti mukangokangana kumene kumwetulirana kuja kaya ndi timakisi iti kaya ndi kukumbatirana kuja kaya ndi kugwirana pamkono kuja amene aja ndi mankhwala mukangokhala kuti mwangokangana kumene chifukwa nthawi zina zimatha kumaoneka ngati awkward eti after a fight komano once you do it you go ahead and give yourself courage and do it mumazindikira mumapanga melt mikwiyo yonse imatheratu ndikuyambanso kusekererana ndikumadabwanso kuti kodi timakangana chani pamudzi pano mudziwe kunena kuti ngakhale zimaoneka awkward komano mitima yanu nthawi imeneyo ndi chinthu chimene zimachifunitsitsa kwambiri ndiye tatiyeni mikangano ijayo isatidzetsere poti banja lathu lifike posokonekera olo kutha kumene komano tiye tipange kuti after kukangana